ee igbo bụ igbo igbo ndị ọma njem ọ na-asị m nke onye chi ya zelu na-ene ụzọ a ọ ụzọ a ka m mee video a bịa gbaa aja mmee nke bụ a bịa levelụọ ya with caterpillar biko nyelụnụ m aka taagịalụnụ m Ned Nwoko na ọ dịkwa ka ndị o zili ọrụ abịago na felu afọ nge ị na-ege ntị ọ dị ka ndị o zili ọrụ abịagokwa na fe abịago lụọ ya gbaa ya okwute nna ahụ na felu ọkwa ya ka m si na ọka ngwa anyị ị nwekwa idea na ife dị otu a na-eme ee ọlọ mmadụ bụ local government chairman a na a na-enye ya ego allocation ebe a ee ihe a bụ the only road lead from west to east ife anụnwa bụ the only road lead from west to east na a na-agba ibu ngwa afịa na-abata ngwa afịa na-ana ọ ụzọ anụnwa udu mmiri mmadụ ama ngadị ebe a aga bịagodu nee ụdị okwute dị na express federal road bịagodu negodu negodu na federal road kee ihe mmadụ mee unu n'obodo a ihe ọ bụla ihe ọ ya-abụ i je n'obodo ndị ọcha ọ dị duty sometimes na-asị kezi ọrụ unu ọ na-abụzi na unu amazi ọrụ unu ị ghọta ụdị ife afụ ọ na ada enye unu ego ka ọ na gị na-ada eme na elu federal road the only road lead from west to east amalọ m na ife a ma ife e mere anyị eme ọ bụrụ na ị na-anya keke ebe a ị gbaa keke ya ebe a one week ị nọ na mechanic two weeks ebe a bụ the most better place n'ụzọ anụnwa bikonu taagịalụnụ mụ Ned Nwoko na taagịalụ m Sheriff na ọ dị ka ndị e nyere ọrụ a gbagokwa aja gbafelu udu mmiri ada aga ebe a aga na mgbada ebe ni mgbada ebe ni bụ no go area so biko asị unu elina ego ee eh? nṅomienunu sị taagịalụ m Minister of Work Dave Umahi this is the only road lead from west to east sọsọ ụzọ a ka e si anaba anyị dọta adịkwuru ya ebe anụnwa ee ọkwa ofu a baa udu mmiri ndị mmadụ na-anọ ebe a 3 days 4 days ndị na-ele mkpụrụ osisi na-anọ ebe a mkpụrụ osisi fa emebisia udu mmiri ada aga ebe anụnwa aga amarọ m na ị wọta ihe m na-ekwu ụzọ a dị ve- very bad sọ ofu ụzọ anụnwa enwerọ ụzọ ọzọ unless ma ị chọ ịba flight maọbụ ị chọ ịgba mmiri nekwa udu mmiri ka ọ na-abịa amarọ m ka ndị mmadụ si eme eme o nweghị na-etinyelu unu anya na business na ọ just lụọ ọrụ na the as in the primary thing just lụgodu n'ụzọ ee ọ na unu ada afụ ka ndị ọcha si eme nke fa anyị makwa na o nwere ebe ọ gbara anyị na ndị ọcha lụgodu ụzọ ka ọ na ego ada apụta ego ndị produce a na-ana at- akwụsị na ịna fia si ọ dị wo driver fatu ego ka fa were ego fa wee lụọ ya ọkpakpa na tata bụ Monday ọ bụrụ na taa Tuesday maka Monday bụ sit at home ọ bụrụ na ọ Tuesday nna ahụ daalụnụ ọ bụrụ na Tuesday ebe anyị ma nga dị aga na mgbada ebe enyi na nweta mgbada ebe enyi so biko nta ga-alụnụ m Nedu nwoke mepido put ka a na-etinye fia na arụ daalụ